ndewonụ akụkọ m nke taa bụ maka samadiko na mbe otu mgbe otu nwaanyị mụtara ụmụ nwoke abụọ otu ka ọ kpọrọ samadiko ma nke ọzọ ka ọ kpọrọ mbekwu oge ha abụọ tolitere nne ha lụtara ha nwaanyị Nwantịntị oge ka nne ha nọrọ ka ọ lụtachara ha nwaanyị, o wee nwụọ, hapụ ha n'elu ụwa ka ha mezuo ihe chi chọrọ ka ha mee n'elu ụwa kpatara o ji wee kee ha. Samadiko mụrụ maka ịgwọ ọgwụ, mana Mbekwu mụrụ maka ịghọ aghụghọ ka o wee na-aghọrị ndị ọzọ ebe ọ bụ na ọ dịghị ike ọrụ. ha abụọ bịaziri mụọ ka e si atụ ikwe nri o ruo otu ụbọchị samadiko atụọ ikwe bunye nwunye ya ka ọ gaa ree n'obodo ụmụ mmụọ ọ gwara ya sị ya onye chọba ịzụ ya otu shilling ya ekwela ọ gwụla ma onye ahụ ewetara shilling abụọ ọ gwakwaziri nwunye ya ka ọ kwọrọ ya n'azụ ka ọ ga-abụ oge ha pụtara n'ama ndị mmụọ ka ọ tụbaa ya n'ime ọhịa Nwunye ya kwere mee etu a gwara ya. Ndị mmụọ kwere nwunye Samadiko ego niile ha nwere mana ọ jụrụ ajụ sị ha na ọ bụ naanị shilling abụọ ka ọ ga-ana ha. Ha wee bụọ ya ọnụ sị ya kụrụ isi kpere kpere lawa ka osisi e jiri tụọ ya bụ ikwe ghọghachi osisi ọ bụ na mbụ. Oge ọnụ ha bụrụ nwunye ya na-achọ imezu, Samadiko si n'ọhịa mapụta, pịa ọgwụ n'ikwe sị osisi, aghọkwala ihe ị bụ na mbụ. Oge ọ hụkwaziri na nwunye ya kụ isi kpere kpere ala, ọ chụba ya were azịza ọgwụ pịa ya n'isi, ọ dị ya mma n'otu ntabi anya. Ọ naraziri nwunye ya ikwe nri ahụ ree n'onwe ya, were ego ikwe ahụ zụta mmanya. ya na ụmụ mmụọ a na-aṅụ n'ike n'ike ụmụ mmụọ ṅụọ mmanya feli elu samadiko ṅụọ nke ya o fekarịa ha ha wee tie mkpu sị ibe anyị nọ bịakwanụ leta mmiri ọkụ akarịala garị anụ nke a abụghịkwa anụ oriri ha niile ma mmadụ ma mmụọ wee baa n'ụlọ ụmụ mmụọ ga nọrọ oge ha nọ n'ime ụlọ samadiko wepụta otu mpekere akpa sị ụmụ mmụọ na ji niile ha nwere na ala ha agaghị ejunwu ya bụ akpa ụmụ mmụọ chịrị ya ọchị were gaa ibute ji ji ha niile dị n'ala ha ha tụnyere ya n'ime akpa mana ọ dị ka ebe a tụnyere ụsọ ọjị ha were tikwa mkpu ahụ ha tiri na mbụ oge ha na-aṅụ mmanya na-asị ibe anyị nụ bịakwanụ leta mmiri ọkụ akarịala garị anụ nke a abụghịkwa anụ oriri oge ha mesịrị nke a ha chinyere samadiko irighiri ihe oriri dị iche iche ma akị ọ ga-abụ o richaa n'abalị ka ha gbuo ya Oge chi jiri, Samadiko gwara ha nke mere ọnụ ji fepụ ha n'isi, ha na-ele ya anya ọkụ. Ọ sịrị ha na ha agaghị egbunwu ya n'abalị atọ. N'etiti ndeli, oge ha chere na ọ na-ararụ ụra, ha pụta igbu ya. Ọ bụ eziokwu na ọ rahịrị ụra, mana o mere ka akị ahụ ha nyere ya ka o rie na-eme mkpọtụ ihe dị ka kịrịkịrị kịtịkịtịkịtịkịtịkịtị ka a ga-asị na o nwe onye na-eti ha nke a mere na ụjọ jiri tụọ ụmụ mmụọ maka na ha chere na ọ bụ samadiko na-eti akụ ahụ maka ihi ya ha alakpuo sị mgbada laa taa echi bụ nta ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi n'abalị nke abụọ samadiko mekwara otu ihe ahụ Nke a ka o mekatara mekwa ya n'abalị atọ tupu ya alawa. Ugbu a anyị ga-abịaghachikwa na mbekwu onye chere na e ji aghụghọ enweta ihe niile. Oge ọ hụrụ ihe nwanne ya mere, o kwee n'isi sị na ya ga-emezu ya. Oge ọ rụchara ikwe nri, o bunyere ya nwunye ya ma gwa ya ihe niile ahụ Samadiko gwara ya. Oge ụmụ mmụọ bụrụ nwunye ya ọnụ dịka o si mee na nke Samadiko, o si n'ọhịa mapụta sị osisi ya abụkwala ihe ọ bụ na mbụ, mana osisi gbasiri ya nkịtị, ọ ghachikwa osisi ọ bụ na mbụ. Oge ọ hụrụ nwunye ya ka ọ kụ isi kpere kpere ala, ọ chụba ya, were azịza nkịtị pịapụ ya mmụọ n'anya, o were nwụọ. Mbe si n'akpa ya were ego lụta mmanya ya na ụmụ mmụọ a na-aṅụ nke a mere ndị mmụọ ji wee tie mkpu sị nke a bụ anụ oriri n'ihi na ha emeriela mbe n'otu ihe mgbe ha na-aṅụ mmanya ụmụ mmụọ ṅụọ mmanya ha fenie elu mana mbe ṅụọ mmanya o mikpuo n'ime ala ha kwuru n'ezie nke a bụ anụ oriri Mbe wepụtara mpekere akpa sị ha butebe ji ha na ji ha niile ama ejunwu akpa ya. Mana sọsọ otu ji ka ha tụnyere n'ime akpa, akpa mbe wee juo. Ka mgbede rukwara, ha bunyere mbe ihe oriri niile na akị dịka ha si bunye Samadiko. Mbe gwara ha na ha agaghị egbunwu ya n'abalị atọ. Mana n'abalị nke mbụ ka ha gburu mbe, sinye ya n'ọkụ ha ga-eri mgbe samadiko chere mbe abalị anọ ọ gbara ọsọ gaa n'ụlọ ndị mmụọ n'ihi na ọgwụ ya gwara ya na e gbuola mbe oge o ruru ọ bụrụ na ụmụ mmụọ gara ahịa hapụ nne ha ka ọ na-esi mbe oge samadiko hụrụ nke a o tie mkpu sị nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebena nku kwapụ ya n'ike abịara m n'ụlọ unu na-emegbughị unu lawa mana nwanne m bịara n'ụlọ unu unu egbuo ya ee aga m emegwara o were azịza ọgwụ ya pịapụ nne mmụọ ọnụma o wee nwụọ o buru nne ha tie n'ite gụpụta mbe tụọ ya ọgwụ n'arụ o tetekwa ọ sị ya were ọsọ gbara lawa o yirizie uwe nne mmụọ na-esi nne ha n'ọkụ oge ụmụ mmụọ lọtara Samadiko buputere ha anụ ha na-eri ha achọpụtaghị na ọ bụ Samadiko n'ihi na o yi ka nne ha oge ha richara ya bụ anụ ha sịrị ya nne kwuo ọkwa anụ mbe ka anyị riri Samadiko asị ha anụ nne unu ka unu riri ha sịrị ya kwukwa ya ọzọ n'ihi na ha anụghị ya na mbụ samadiko atụghị egwu ọbụla o kwuo ya wee mapụ ọsọ gbalaga oge ọ na-agba ọgwụ ya wee buru ya tụnye ya na mmiri ka ụmụ mmụọ ghara ijide ya Ọ bụ nke a kpatara e ji nwee mbe mmiri. Akụkọ m agwụ. Ngwa gezienụ ntị, aga m ewetebele unu akụkọ mbekwu mbe nwa anịga eze aghụghọ onye amamihe nwa nduru ala. Ọ ga-adịnụ ma emesịa.